Igbo bụ Igbo mma mma nụ ekene m unu ihe eji m maka ya bịa tata bụ gịnị mkpụrụ edemede Igbo mkpụrụ edemede Igbo enwere ike ịkpọ ya n'oyibo igbo alphabet um, o tego m kwuru okwu na m ma eweta ihe onyonyo a mana mgbagharị mgbagharị ekweghị mmadụ mana ka o sina dị ọ kakwa mma na emere ya late karịa na emeghị eme hmm? abịago m tata ana m achọ ka anyị mụọ ife a na-akpọ gịnị abịdị igbo or mkpụrụ edemede igbo ụfọdụ na-akpọkwa ya abechede ehe, abedi igbo abechede mkpụrụ edemede igbo or igbo alphabet nke ọbụla ị kpọrọ ya ọ ka wụ ofu ihe ee o nwere otu onye igbo ọ bụrọ sọ onye Igbo o nwere otu onye ọbụla chọrọ ịmụ asụsụ ọbụla ga-esi mụọ asụsụ ahụ ọ dịrị ya mfe ma ọ bụrụ na ọ gaghị gaa mụọ mkpụrụ okwu ma ọ bụ mkpụrụ edemede ee asụsụ ọ na-achọ ịmụ gịnị ka m na-ekwu ị chọọ ịmụ french ị ga-aga mụọ mkpụrụ edemede french ị chọọ ịmụ spanish ị ga-amụ ya maka ị mụọ ya etu ahụ ọ ga-enyere gị aka mm? ị na-aghọtakwanụ ya na-ekwukwanụ okwu ọ na-adaba adaba ị na-emekwanụ ife ị mee o yie ife ị ghọta ehe ọ kwa ya ka m ji sị ka m mee ihe onyonyo a na ụfọdụ ndị igbo afụ m na ụfọdụ chọrọ ịmụta ụfọdụ achọọkwanụ ịmụta maka ndị ahụ chọrọ ịmụta ihe onyonyo a wụ maka unu o ọ bụ na ị chọrọ ịmụta i ji ezi obi gị chọọ ịmụta nke a wụ maka gị asị m na anyị ga-eme gịnị anyị ga-amụ mkpụrụ gịnị edemede igbo mkpụrụ eji ede okwu n'igbo igbo alphabet abịdị igbo abịchịdị ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ ee abịchịdị igbo ọ- ma ọkwanụ abịdị igbo ma ọ mkpụrụ okwu mkpụrụ edemede igbo dị iri atọ na isii Ib- english alphabet dị iri abụọ na isii 27 ọ- eh, 26 mana nke igbo dị gịnị 36 dịka m na-ekwu asụsụ ọbụla onye chọrọ ịmụ n'ụwa be it French, English, for, um, Spanish, Italian eh, nke ọbụla ọwụ ihe onye ahụ ga-agba mbọ the person has to try and get what the alphabet it makes it easier for you aha dịka m kwugo nke ahụ that being said ka m gawa n'ihe m na-ekwu maka ya abịchịdị igbo maọbụ abịdị igbo maọbụ mkpụrụ okwu edemede igbo dị iri atọ na isii iri atọ na isii nke ndị oyibo dị iri abụọ na isii ị hụkwara igbo wụ eze igbo na-akụ ndị mmadụ hands down iri atọ na isii maka ndị na-ama ihe ọ wụ wụ 36 36 iri abụọ na isii wụrụ gịnị 26 ị ghọta mana ekwukwa na e nwere eh, mkpụrụ edemede dị na nke ndị oyibo anyị aga ahụ na nke igbo ha ha dịkwanụ mkpụrụ edemede ole atọ mkpụrụ atọ hmm? ị ma mfụ ya ee mkpụrụ edemede ndị a gụnyere gịnị um, ọ gụnyere c ah c q q c q and x ị ghọta C for cat. Ọ dịghị na abịdị Igbo. Hmm? Then Q for queen. Queen of England. Ọ dịrọ na edemede Igbo. Hmm. Nke ikpeazụ awụrụ gịnị? X for x-ray. ghọta xylophone ọ dịrọ na edemede igbo mana ị ga-ahụkwa edemede ndị gbara mkpị gbara abụọ mkpị ejima ehe ị ga-ahụ ndị gbara abụọ mm? ị nwere ike ịhụ ihe dịka i ị ịhụ ihe dịka u ụ eme ihe dịka o ọ ị ghọta ị ga-ahụ ihe ndị dị etu a ya gbawojukwala gị anya ha ka oge mkpụrụ asụsụ abịdị igbo nwekwa ihe niile mkpụrụ edemede oyibo nwe anyị nwere consonant anyị nwekwa vowels nwee digraph ife niile ị chọ o zuru ezu mana nke a ga-abụ ihe anyị ga-amụ ụbọsị ọzọ mm? mana taata anyị ga-akọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya mm? ọ gịnị abịdị igbo ngwa um, agwala m na unu ga-ahụ ihe dịka ụda mkpị unu ga-anụkwa ụda nsụda na anyị nwekwa ụda ume nwekwa olulu ụda ume ihe ndị a anyị ga-aga amụ ya ụbọsị ọzọ mana taa aga m agwa unu agụrụ unu nke wụ abịdị igbo na-etufughị oge hmm? a b

Hmm? Um, i nweta abichidi i je na google ọ bụrụ na ị maghị ya ụfọdụ akwụkwọ ndị nwe abichidi n'azụ ya ha ka wụkwa otu ihe a ka anyị ka na-ekwu aga m agụrụ unu abichidi ahụ ọzọ ka o nwee ike banye abanye i weta akwụkwọ ebe e dere abichidi ma ọkwanụ ị ga-ahụ ya na google i were ya ị na-ene ya ị na-ene ya ị na-afụ na ọ na-agakọ n'usoro na ihe m na-agụ ebe a ị ghọta ehe abichidi efigigbe hiwi hi i ijekikpi kwi limini ṅị nye gwinye o ọ pirisishiti u ụ ve wiyezi ị ghọta ehe ọ bụrụ na unu na-eme otu a unu na-amụ ya unu ga-amata nke wụ nke ụbọchị ọzọ aga m akọwara unu ihe wụ olulu ụdaume ụdaume ụda nsụda consonants then vowel na ndị ọzọ dị iche iche o igbo unu atụfukwalanụ asụsụ unu nke wụ eziokwu wụ na anyị niile na-eme na anyị amaghị asụ igbo na-aform na-aform ị makwa ndị aịwa aịwa ndị a na-asụ phonetic english ị fụ na o nweezi ndị ga-asụ asụsụ anyị ọdịnihu agakwadịghị ama na e nwere asụsụ dịka asụsụ igbo hmm? ị fụ na igbo language ga-aga into extinction asụsụ anyị na-anyụkwanụ ka ọkụ igbo ka anyị gbakọọnụ aka ọnụ jidekwanụ nke a hmm? o nwekwanụ ọzọ anyị nwere asụsụ igbo nyụọ ka ọkụ keekwanụ ihe mụ na gị ga-asụ ama m na ndị ọzọ na-enweta joy and pride ịga na-asụ asụsụ ndị ọzọ ndị ofe mmanụ nke ndị hausa nke ndị nke a, nke a, nke a, nke a, nke a. ọ maka asụsụ amaka a- mụa hụrụ asụsụ n'anya mana ka anyị gbalịanụ kwadoonụ nke anyị ka anyị nyụkọkwaanụ mamịrị ọnụ ka ọ gbaanụ ụfụfụ ọ kwa unu makwa na azịza na i jide azịza otu mkpụrụ azịza na ị ga-agbaji ya mana mgbe i jiri n'ukwu ya that's the bunch ọ ma nkwe ịgbaji anyị bịa together anyị ga-awụ formidable force o ka a hapụ ịna-awụ formidable forming force ebe anyị nwere ike wụ gịnị unity like formidable force anyị unitea mm? anyị adị nnọọ ka hurricane igbo bikonụnụ bikonụnụ